Ngwazia tryzia nke a m chọ ikwu ka ị marazia na ị ya-achọtakarị ego na anwe ya isi na ịchọta na importation kwa nke a na ya achọ ọ bịa ofe aka ọ bịa ofe aka ya agha bịa na ịchụ ego ọsọ ya bụrụ nnọọ 50-50 naira na-apụta ọ na-apụta everyday ị na-afụ ego gị ọ na-efe aka ego gị anọdị there ị chọ iprogram onwe gị ị chọ ịrụ ya ị chọ ịrụ onwe gị arụ ịrụ onye onwe gị na with 50 naira ahụ ife ọbụla ị chọ ime ị na-arụ ya with 50 naira ahụ 50 naira ahụ mhm. mm, biko gwanụ unu ya sị na okwu m na-ekwu nkwa ike kwugide mee mistake because my video etu m si kwu ya ka m esi tinyere unu ya o nwe ihe m na-ekwu kịta o nwe ihe m ebe a kịta mụwa mụ adakwa ebechapụ ya ndị na-ebechapụ ya beta anụ beta alụ ọrụ na alụ na ma ehe ịchọzi rụọ ya enye ha ahụ ịchọ isi wee rụọ na beta anụ beta anụ bụ na alụ na ma na so mụ ada ebe anything etu a m si wee gbu the thing ka m na-esikwa le the thing hey onye ngwu ka o si wee gbu the thing ka o si wee le the thing o nwerọ ihe a na-ebepụ so ka anyị na-ekwukwa ihe anyị na-ekwu so ya na e, e, ị chọ ịchụzi ego ị chọ ịchụ ego ahụ ịma anachi ya tabia na my video biko ọ bụrọ script ka m na-agụ ọ bụrọ enweghị ebe e de ife ede amụghọ m ya amụ Akọ- e- e- amụlọ m ya amụ em, eh, ka ya na-akpọzi m amụlọ m ya amụ ya amụlọ m ya amụ ee ihe a bụ m just mgbe vidiyo m tinye vidiyo na-agwa unu something so ihe niile m na-agwa unu bụ etu o si wee dị ma ọ bụrọ ife m- m na-asị na m- m kwucha debe nọyi ya ka m na-agwa unu because the okwu dị there ọ okwu kwụ ọtọ mee m kọgide mee mistake m kọgide lofu nwere ihe m na-elofu ọ dị there so a sị na n'ọnụ si ị chọ ịchụ ego ị bịa local business na anything ọbụla ị ya-emenwu na be anyị na-eme ya ọ bụrụ na ọ garị ka ị chọ ịkọ ị na-akọ garị ọ bụrụ na ọ vegetables ka ị chọ ịna-akọ ị na-akọ vegetables

na iri iri shu asị na oshu aba ịkọgodo onwe gị ọnụ n'obodo mmadụ nọ na ya ndị bụ ndị obodo a na-eje e, iji iji go anything fụ nke obodo fa nyegoro nke obodo ọzọ asị asị fa emere ya ọ dị nnukwu company niile nọcha ihe ihe niile ha na-eyuzu ha ji wee na-arụ ọrụ dịcha close to them ha adịkwa eje ihe dịka i biri i biri Enugwu Enugwu Enugwu city ije Port Harcourt jegoro ihe na asị asị enwe ndị dị otu a bụ they try as more ha na try their best ha na-enwe etu ọ bụla ike si dị ha imechi chi ọnwa ike ọ na 80 percent of ife ahụ ha chọ igo dị around the ndị ọzọ nwezi ike ọ na ọ dị fa at least the plan nọgodo the system nọgodo nke ọbụla ozi nke pụta ihe a dị ebe na agbagwugwu ọsọ ije buru ya mhm. i jechazị ugwu Awụsa nata ego ole ka ị ga-ere ya ebe ị ma na i goro ya na nke omume okeke ee eh, obekwuo ego ma eh, eh, etu ị ma na ị kwụzi ụgwọ ije ugwu Awụsa i goro ya na nke omume okeke mee ihe ị chọ ime elekwu ya obere ego onye ọbụla agụụ ahịa na-agụ onye ọbụla ọ bụrụ na tomato ka ị nwere nye onye nwe tomato ji onye nwe ji onye gị ji agụụ ahịa na-agụ onye ọbụla I nwe too much, ị package ya, bute ya Europe. O nweghị nke ha na-akọ. I bute ya Europe, ilele ya. E, Unu ejezina bute nke ha nke ha dobe na be unu. Mana na-eme na unu ma anya business. Ekwu okwu unu e, unu kwuo ihe unu maka ndị ndị nke ọzọ unu na ha nwe nwe nwe obodo. Unu asị na unu ma anya business. O nwere ihe unu ma anya ya. Na-eri ka unu na-eme. Ka anyị na-eme, sorry. Ka anyị na-eme. Mhm. because abụ m onye Igbo na achọsịna m afa m nwe ebe ebe m si m ma agwa unu onye m wụ with time unu ya-ama onye m wụ hmm? m ma akọwara unu onye m wụ mana ọ time ka oyi dik anyị abịaghị ihe ime advert Ọ ya bụ ị pụta ị sị na afọ onye nwa na-ewuzikwa ewu m na ewu na nnọọ tinye uche n'ihe m na-ekwu ọ my like ejena pịa aka na like a nọ n'ebe ahụ na ị na-enyere m aka nye m weta ezigbo like by itinye uche n'ife a na-ekwu na my videos tinye ya uche tinye uche na idea kwụ okwu nwachapụ nke a biko ruo onwe n'ụlọ ọ dị ịtọ ihe a sị na ihe akpa ọ na-eri ọ bụrụ ihe ọ na-eri na anwụ dị dị anwụ na-akwado ụdị ịpụ apụ sef mana ọ bụrụ ihe ọ dịghị m alachi okwu ebe ibe ị na-ejebe jee tawazi ya ka na ọ bụrụ ọjị etu a si agwa unu okwu na ka ịchọzi ka m na-eme hmm? ma anụziri ụnụ akamụ so change ihe ọbụla ị na-eme ụnụ ejesi na obodo ndị ọzọ maka ọ sọsọ Igbo land bụ ife m na-akpọ n'ọnụ ma na-ekwu okwu na ndị ndị igbo achọghị m imerụ ndị ndị tribe ọzọ advert ma ọ bụ ịkọtọ ha nke ọbụla eji ịba m activist ma ọ bụ politician abụghịkwa m politician biko so ihe ọbụla m na-ekwu o nwere obodo ọbụla m na-akpọ afa obodo nwere ike ịkpọ afa like my previous videos m kpọgo bụ Roman Empire mana e nwere reason mee m ji wee mee ya otu a so in my other videos ị ya-ama ihe mee m ji mee ya otu a for example o nwe ihe block anụwa o nwe ebe m je like etu m si kwuo m je holiday m kwu na my other video onye gagharịcha ebe a nụwa azụ ị afụ sọ block ọ kwa block ịtọ nwekweghị ihe ọzọ dị na ya sị na block ịnweta ka esi wee na-aga ịdị block ịtọ anụ security ihe a kwụrụ ụgwọ ticket camera ya nọrịcha na-ele nna e asị nnọọ ebe ndị nwa bi mgbe nwa nwa nwa no the rest na the rest of the na the other ụlọ anyị bi na gona nọọsụ ịtọ afọsị ha na na ofu mgbamgba tori were ezigbo ote mgbamgba tori debe n'okpuru ya ka ị ga-agụ agụ nna ya m tụọ onwe m mbọ m sị ọ bụrụ ebe m si kịta anụ a sị na ya ala alụsị na ofu nnukwu alụsị tọgbọ na nke a nke a nna ee nna ee nna ee nke ọbụla ị mere ụkọ dịka nna nke ọbụla so reason nna anyị biko nu ka anyị bigoru n'ụdị isi government na family anyị anyị bụ ndị igbo onye ọbụla n'ụlọ akpọzi na government n'ụlọ onwe fara ebe government na-eteka before iru ebe government nọ nna anyị iwu ike nwugo ma ọ na ka a na-asị ka e bido maka ihe ya na-eme eri ka a na-ekwu okwu government biko nụ ebe okwu m na-aga taa ị fụ ka topic si wee bụrụ na e, e, okwu ndizi o because na ọ bụrọ okwu ife a ka m ji wee mee video nwa mana ihe mere m ji mee video nwa m emezie na my next video ka anyị tụba na uche na akụkọ a ife m kọta bụ gịnị ndị Igbo Ndị Igbo, ndị Igbo, biko tinyenụ ihe uche tinyenụ ihe uche because ihe na ihe niile a na-ele n'afịa onwụlọ almost na eh, because m na-ekwu onwụlọ ọ nke ka na nke ka na weight i jee afịa i jee afịa kịta jee sị na ihe na-aba nke ka na ị mara atụọla ya na weight nke pempe ka ị ga na-ekwu na ihe na-ekwu maka ihe oge ọbụla bụ nke ka doesn't mean na nke a anaghị na-exist so ndị maka ndị Igbo ka m ji kwuo ihe a m kwu ndị Igbo ndị ndị ndị maka ụnụ ka m ji kwuo ihe a m kwu na because ndị na-eme na ha gụọ akwụkwọ ma ọ na-eme na ha mee nka nna ya gụrụ akwụkwọ mana anyị nwa ma ihe wụ na i nye m ife a nye m ife a ka isi ya na-abụ nke a nke na-achabu before na-acha white nke a na-acha black nne nka nkwuo nne nka nkwuo ọ abụghị agụmakwụkwọ anyị nọ anyị agụrụ nke ije n'ọnwa maọbụ ịdị na-ekwu ife na ife mara afụ anya you know yeah so unu abịazi na ya um, anwụrụ ewere ife dị na bụ unu tụfuo netflix mpụ ụnụ ife mpụ ụnụ ji merụ kịta anụ ụnụ baa ụnụ YouTube na na-enene ife sọrọ ụnụ kịta um, YouTube mpụ ụnụ na netflix ife ụnụ ji enwụrụ tụfuo sị na obi ya adị ya mma ebe ọ nọ unu na-ekpe ekpere ndị na-akụziri unu ekpere ahụ bịa buru nke ha je debe debe ọfụma n'ime shelf tinyere ya glass ị bịa na-akwụ ụgwọ na-enene ị baa flight ị bịa ebe a nụwa kpọrọ ije ebe ya na-enene mụchaa anya oku mụmụ okpo na si okpo esikwa m o makwa na m bụ onye Igbo